pamene tonse tikudziwanso kuti kondwani kachamba ngwira ndi mmodzi mwa makamaka mwa achinyamata amene adatithandizira kuonesesa kuti mavoti muno mmalawi asaberedwe ayende mwachilungamo komanso kutithandizira kutitsekula m'maso ngati momwe page ya abakili muluzi tv Iyi machitira ah tikuonanso kuti pali anthu ena amene akumayankhula zonyogodola ah, kuphatikizanso kanema imene tili nayo apa amene payi so tisiya kuti mumve zonse zimene mkulu ameneyi amayankhulapo zokhuzana ndi kondwani ah, kachamba amene ali dolo kwambiri amenenso pakati patidaona amalawi amati ni mkulu amene akuyendesa makamaka page ya abakili muluzi tv koma adakana momveka bwino ah, makamaka pa mbc pamene paja kunena kuti ayitu mwina atangofanana zochita koma ine sindi mazibisa so tateni ndikusiyireni kanema ameneyi koma ndimanenaso kuti mukafika kumapeto osamaiwala kupanga like share komanso subscribe kuti nkhani zonse zomwe timabweretsa pamudzi pano ndale sports komanso entertain One by one. One by one.
Kachamba. Kachamba. kachamba ndekuti anakanga katatu eh? panopono ndangogomanga nazo kuti nthawi imene mulungu amakonza magozira mashaki anakonzanso iweyo mwangozi chifukwa ndimaona ngati panopano wabalalika wayamba sowa zonena hmm? zinthuzi zayamba kulowa nopesono zachokano pakati pa pitala ndi lazaro zabwerano pa iweyo pakachamba ndi lazaro chifukwa chani hmm? kodi lazaro anakulakwira chani iwe kachamba lazaro anakulakwira chani inu monga nthawi imene ija timakumvetsesani pano zoti anthuwa anali pa mpikisano nde pa mpikisano pamakhala anthu ena osusa anthu ena ovomereza anthu ena ayankhula zawo awanso ayankhula zawo zimenezo zomwe zimachitika pa mpikisano nde mwamwayi mpikisano uja wagwera mbali yanu uyu lazaro wavomereza kuti ineyo ndalepheradi ine ndimaona ngati zokamba zathu zisika pompo ndimaona ngati zoyankhulayankhula zisika pompo zomamunyozanyoza munthuyu zisika pompo koma ayi ndithu zikupitirirabe mpaka lero kodi bwanji inu mulibe zoyankhula mulibe zonena zinthu zina zo- zonena Hmm? Lazaro ndi size yako? Mfwefwe mfwe, kodi Lazaro ndi size yako? Amene uja ndi wamkulu umaziwa zimenezo? Lazaro ndi wamkulu umaziwa zimenezo? Mwene uzimpasa ulemu. Munthu aliyense amakhala ndi zofooka zake ndi ubwino wake. pa nthawi ina yake mumayenera muzifotokoza za ubwino wa munthu uja osamangomunyoza iyayi fa pali zinthu zina zomwe wanu uyonso pitalayi ali ndi zofooka zake akayamba kupanga zofooka zimenezo muzalephera kuyankhula inuyo ndiye mpweya umenewo mukanausunga osamangomunyoza munthu asanakulakwire eni iyayi munthu uja samakuyankhani mpang'ono pomwe samakubwezerani koma simangomunyozabe mpaka lero chifukwa chani muli ndi hate imeneyo chifukwa chani pa lazaro hmm? hate imeneyo chifukwa chani pa lazaro akachamba zinthu zalowa personal kwambiritu ine ndimaona ngati nazo kuti mmene pitala wawina mubwera pano ndi mastrategy abwino abwino amalawi muzafotokozera zinthu zabwino zabwino ndondomeko zomwe pitalayo wabweresa masukulu aulere ah, mafuta akubweranso akutchipa mafuta ah, zakuti zakuti zitsika mtengo zimenezo ndi zomwe umayenera kumapanga panopa iweyo koma ayi ndithu khala ngati zolankhula mulibe zikukhala nazo kuti maforamu anuwa akumagwira ntchito mukamanyoza munthu winayi chifukwa cha umene mazoti ndi uchisiru kwambiri umene ndi uchisirutu kwambiritu iwetu apa wabalalikatu kani wa- waluzatu memory waluza memory kwambiri umapanga zinthu zaupusa ukukana mesa umanena ukukana chani ukukana cha iwe sumanena kuti u- wa- a- a- lazaro wa- wa- wabibira ku state house sumanena zimenezo mesa umati anthu aswanyaswanya magalasi aonongaononga makapeti zonse zija ndi zithunzi zakalekale za za za mmakomo mwa anthu hmm? kapeti ija kukhomo kwa munthu kumene kuja makoma aja ndi ammasukulu mabodingimu anthu analembalemba zinthu zonyasa iwe zona ungamamake zimene zijazo kufuna kumuyipisa munthu wina munthu wina azingokhalabe oyipa chifukwa cha iweyo zona kachamba iwe nkumasekerera kumati yes anthu amanditama ineyo mukulowatu pansi chifukwa wanuyo akayamba kuonesa zofoka zake muzalepheradi kuyankhula mukulowa pansi umene ndi uchisiru musinthe muchitepo kanthu ndinu akulu mwava musakhale ndi chimutu chachikulu choncho yayi kusowa nacho chochita mbwayi musowa nacho kolowera chimutucho iwe laza ndi size yako iwe ndi chisiru wava wava iwe size yako amene ujayo yazo ungamayankhule zinthu zopusa ngati zimene zijazo kumamuyipisa munthu azingokhalabe oyipa ndipo ine zimukusekera zimenezo iwe anthu aziti mwana wa nkolo mwana wa nkolo akupanga izi akupanga izi chisiru cha munthu iwe ni chisiru cha munthu wava uchoke usowe apa uchoke pakhomo panga pano ala